ko ɛndepanansi ɛndepanansi ko tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a bɛɛ ka nin video lamɛn kosɛbɛ inshallah dusukasi ko min fana kɛra an na ɲinan ɛndepanansi kɔnɔ an bɛna dusukasi ko fana fɔ an y'a fɔ an tɛ don fali kunkuru na dɛ ka sigi ka jamanadenw nɛgɛ nɛgɛ nɛgɛ nɛgɛ nɛgɛ ka nɛgɛ ka bɔnbɔn don an da fo de ka dabila jamana kɔnɔ an mago tɛ mɔgɔ ka fanga la an ko ala an ko kira ani an ka jamana kanu o ye sunna de ye an b'o fana kɛ f'a dan n y'a fɔ ni politisiyɛnw n'u y'o sɔbɛ kɛ an b'an sen bɔ a la k'a t'u bolo k'an ka wuruduw kɛ tan t'an bolo yɛrɛ mɛ n'u ma sɔbɛ kɛ an tɛ sigi bilen dɛ k'an ka jamanadenw dajini ye ji la k'an ka jamana minɛ ce minɛ cogo la minɛ cogo min n'a tɛ se ka faamu an tɛ se ka sigi fiyewu an ye mɔgɔw ye ka darapo ta vert jaune rouge maa ma kɔnta i yɛrɛ y'a caman ye k'a yira yira fesibuku kan k'a yira fan bɛɛ vert jaune rouge tali kɔrɔ ye di ko n bɛ n ka drapeau fɛ o tɛ wa n'i k'i bɛ drapeau fɛ o kɔrɔ ye k'i bɛ malidenw fɛ sani an ka vert jaune rouge ta k'an bɛ drapeau fɛ mun na an yɛrɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ vert jaune rouge ta k'a yira yira yira bɛɛ b'o de yira yira vert jaune rouge drapeau tɛ o n ko vert jaune rouge kɔrɔ ye de ko malidenw e bɛ darapo fɛ e bɛ darapo yira diɲɛ bɛɛ la mɛ i t'i maliyɛn ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ kɔmɛrisanw tɛ ɲɔgɔn fɛ sɛnɛkɛlaw tɛ ɲɔgɔn fɛ politisiyɛnw kɛrɛbɛtɛ mali maa si tɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ bɛɛ bɛ se darapo nafigiya darapo ta la ka yalayala n'o ye k'o yira ko ɛndepandansi sera dusukasi bɛ tɛmɛ o kan wa kelen fila tuguni u ko ɛndepandansi ko mali ka ɛnde dɔw ko ko mali ye san bi kɔnɔntɔn ni duuru sɔrɔ n ko nkalon b'aw da dɛ

ani kɔnɔntɔn ye a siga t'o la mali bɛ kabini sunjataw kabini faransɛw yɛrɛ ma wolo mali bɛ n'a bɛna jɔ ko mali ye san bi duuru ni kɔnɔntɔn mali ma mali si tɛ san bi duuru ni kɔnɔntɔn dɛ minnu t'a kɔrɔ dɔn an b'a f'u ɲɛna mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka bɔ kaso la kasodenya tubabu bilen nana diyagoya fanga min bɛ mali kan ka mali don kaso la tubabu bilen bobara bilen maa tere jugu u nana tɔɔrɔ min da an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kan o tɔɔrɔ ko o wulila don min na o de ye san o wuli ni san bi duuru ani kɔnɔntɔn de nin ye sinɔn mali si tɛ san bi duuru ni kɔnɔntɔn ye mali ka kɔrɔ ni faransi ye ayi fiyewu han f'an k'o fɔ mɔgɔw k'o faamu an b'a mɛn na dɔw da ko mali si ye san bi duuru ni kɔnɔntɔn nkalon b'i da dɛ mali bɛ yen kabini lawale la san ba yirika mali si y'o de ye kelen fila tuguni u b'a la ka taa filɛriw bila an ye perezidan ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ka taa filɛriw bila ko eh, boulevard de l'indépendance 22 septembre k'u taara filɛriw bila yen ko ka eh, bonyamasegi kɛ 22 septembre kan mais 22 septembre ko bɛ yen bilen wa est ce que o ma ban 22 septembre banna kabini 1968 a banna tɔ dɔrɔn tɔgɔ ye 22 septembre tɔ ye mun ye hali a tɔgɔ yɛrɛ tɛ yen bilen fo n'a kɛra ɲɔgɔn nɛgɛ ni ka bɔnbɔn don ɲɔgɔn da 22 septembre kɔrɔ ye di dɔnnibaa bɛɛ tulo b'an na aw ko k'anw tɛ politiki dɔn k'an ye karamɔgɔw de ye aw minnu bɛ politiki dɔn 22 septembre a kɔrɔ ye di 22 septembre 1960 a bɛnna jeudi ma modibo keyita a ko mali ye indépendance ta indépendance absolue o kɔrɔ ye di mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen de ta akɔrdu foyi t'a ni jamana cɛ faransi cɛ indépendance sans accord mali ka 22 septembre kɔrɔ de ye mɛ aw nana ka na akɔrdu signé musa tarawele akɔrdu mɔnɛ cfa k'o signé 22 septembre bɛ yen bilen wa indépendance absolue bɛ yen wa hali sisan président min b'an kunna ibrahim bubakar keyita ka kɔn ale ɲɛ jɔnkunda ye tubabuw wele ka na ka na an kalifa u la akɔridu akɔridu tɛ yen wa i bɛ ibrahim bubakar keyita fana accord de défense signé indépendance ko kuma bɛ yen bilen wa i y'a faamu wa donc 22 septembre l'indépendance o kuma tɛ mali kɔnɔ bilen a kana to ka mali nafolo ta k'a bɛ défilé kɛ bilen a kana mali wari ta k'a tiɲɛ k'a bɛ fɛti kɛ dɔw yɛrɛ ye ne wele ko faso kanu kosɔn k'olu ye misi naani faga ko indépendance n ko indépendance tɛ yen dɛ n'i k'i ye misi naani faga ka modibo keyita fo n'a ye n ma ban o ma mɛ ka misi naani faga ko mali ye ɛndepandansi ta ɛndepandansi banna kabini 1960 diɲɛ bɛɛ b'a kalama u k'u ye dɔnnibaaw ye o u bɛ u bɛ n dɔn yɔrɔ dɔn u ka na porofesɛri don an dogoni tɛ o ni deba ka di maa o maa ye a ka o ka na ɛndepandansi absoli mali y'o de ta modibo ye o de ta akɔridi foyi kana kɛ mali ni faransi cɛ mɛ aw nana bi ka akɔridi ba bi seegin ni seegin k'o bɛɛ siɲɛ mali ni faransi cɛ a bɛ tila ka na an nɛgɛn san o san an k'an ka defile kɛ san o san a bɛ sɔrɔdasiw senkolo ja defile la san o san a bɛ a bɛ eh, mɔgɔw bila ka dumuniw tobi darapo bɛ nɔrɔ butigiw la ko ɛndepandansi o ye mun ɛndepandansi ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa foyi man jugu bana na kɔnta bana b'i la mɛ i dani t'i ka bana na bana bɛ maa min na maa yɛrɛ ma sɔn ko bana b'a la ah. o bana bɛ kɛnɛya cogo di anw tɛ namara de fɛ an bɛ jɔnya la a tɛ fɛ ka sɔn k'an bɛ jɔnya la a tɛ fɛ k'o fɔ jamanadenw ɲɛna a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta o jɔnya bɛ ban wa n'a y'a fɔ jamanadenw ɲɛna k'an bɛ jɔnya la ko indépendance tɛ yen k'a banna an bɛ kɛlɛ de kɛ ka faransi gɛn ka bɔ yen ka an ka indépendance ta. an siga t'o la. mɛ a bɛna mɔgɔw nɛgɛ ko indépendance indépendance tɛ yen a bɛ mɔgɔw nɛgɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛma hɔrɔnya tɛ yen an bɛ to ten nin jɔnya bilen na fo ka taa se diɲɛ wuli ma o bɛna ban don jumɛn ban cogo t'a la o de la fo banabaatɔ k'a dɔn fɔlɔ k'ale man kɛnɛ o la a b'a ka bana fura ɲini mɛ ni maliyɛnw n'an m'a dɔn k'an bɛ jɔnya la an ka jɔnya tɛ ban dɛ an bɛ jɔnya la dɛ an f'an k'o de dɔn bon faama minnu b'a la ka jamanadenw nɛgɛ nin kan u k'o dabila u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna indépendance tɛ yen Hein? Indépendance absolue 22 septembre 1960. Indépendance min tala c'était l'indépendance absolue. Mhm. Jamana dɔw ye indépendance avec accord. olu y'o ta mais Modibo ye min ta 22 septembre o ye indépendance absolue de ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa filɛri bila 22 septembre monument kɛrɛfɛ o ka taa sɔrɔ fɔlɔ indépendance absolue b'an bolo mais accord ba bi segin ni segin siɲɛnen don a b'an tɔɔrɔ ko indépendance min yɛrɛ kɛra a bana yɔrɔ i b'o dɔn wa ayi an ka ɲina fɛti yɛrɛ kun ma cɛ an ka président bolo yan eh? a kun ma cɛ parce que fɛti wula fɛ faransi président ah, o de ye an ka président wele diyagoya ka taa nations unies ka réunion na aa eh. ah, nin ye ne bana dɛ o kabako ye i ma n fari fagalen ye wa n banana dɛ ah. nations unies diɲɛ jamana bɛɛ ka tɔn ka ɲɔgɔnye kɛyɔrɔ olu nations unies ma se ka mali invité ka invitation di mali ma ko jamana don k'a wele faransi président de bɛ mali invité o kɛnɛ kan cogo di faransi président de bɛ mali wele o kɛnɛ kan cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di faransi ka réunion don wa faransi ta don wa n'i ma da a la segin ka taa arajo lamɛn an ka arajo chaîne deux mɔgɔw arajo national mɔgɔw tɛ journaliste ma maloya ka nin kuma répété siɲɛ fila ko le président ibrahim boubacar keita a, a participé à la réunion haute réunion de, de la nations unies hein, sur l'invitation de son homologue français ko ibrahim bubakar keyita taara nations unies ka réunion kɛnɛ kan jɔn de y'a wele nations unies m'a wele dɛ jaa mali yɛrɛ dɔnnen tɛ nations unies kɔnɔ jaa mali yɛrɛ dɔnnen tɛ fewu faransi de ye a wele ko faransi préfet dɔ natɔ filɛ faransi de an ka président wele ka taa et puis o de kosɔn an ka indépendance kɛra sɔgɔma wula fɛ ko président taara ameriki k'u taara nations unies ka réunion na nations unies ma président wele fo faransi k'a wele faransi est qui pour nous k'o fɔ an ɲɛna nin yɔrɔ ye an bana président ka bɔ ka discours kɛ an ka nin yɔrɔ faamu an ma foyi faamu a la ni nations unies diɲɛ jamana bɛɛ ka tɔn don e ye jamana ye ne ye jamana ye e bɛ wele ne bɛ wele cogo di faransi de bɛ e wele an wele o b'a yira ko anw dɔnnen tɛ nations unies kɔnɔ o b'a yira anw jatelen don komi faransi ka quartier dɔ ou bien faransi ka préfecture dɔ anw bɛ ten de monsieur le président i tun man ka taa nin na dɛ fo an ka an k'a dɔn ko an bɛ yen faransi faransi u ka président tɔgɔ bɛna bɔ n kɔnɔ macron nin denmisɛnnin fitinin de ka anw ka cɛkɔrɔbaw wele ka taa nin kɛnɛ kan a tiɲɛ na an ma se ka nin yɔrɔ faamu a dusukasi banna fo jamana ko in ka ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a dɔn ko min bɛ yen en réalité fɛn min bɛ yen f'an k'o de dɔn an tɛ se ka to san o san ɲɔgɔn nɛgɛn na o san o san nkalonba tigɛ la indépendance indépendance indépendance tɛ yen faransi bɛ se ka anw wele nations unies kɛnɛ kan cogo di il nous invite pourquoi la france est un pays le mali est un pays à part si la france a été invitée le mali doit être invité aussi en tant qu'un pays souverain mais cogo di faransi de bɛ anw wele mali wele k'a ka taa o kɛnɛ kan faransi ka réunion don wa ni réunion dɔ de kun don faransi kɔnɔ ko faransi ta don faransi y'an wele an bɛ taa o la mais fɛn min bɛ kɛ ɛɛ eh, ameriki brésil kunkanko don la forêt amazonienne forêt kunkanko don faransi ka putɛrɛ t'a la faransi welela de o b'an wele cogo di donc anw ye jamanatɔ de ye wa ça on peut pas comprendre ala k'an ni saba bɛn madrasatu sakina kumaw don n'an bɛ taa an bɛ se i ma kaba tununi ye wa n y'a fɔ don o don n'an bɛ bɔ n'an bɔra dɔrɔn ayi sakina bɛ jigin sakina bɛ jigin siga foyi t'o la kana siga dɛ an t'a dabila fɔ ko i y'a faamu wa don o don n'an bɔra an bɛ kankarida de la hali bi don o don n'an bɔra o don dibi bɛ don ka tɛmɛ nin kan k'u bolo ɲini u t'a ye fiyewu ala k'an ni saba bɛn subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun eh, mama kɔnta an b'i fana fo